so there are so many things uh, ihe ịrịba ama Haaba na-eme ọ karịkwa ya bụ m kọba ya chi ga-eji chi ga-abọ ma a sị nke ọ lagodi m otu a Okay. Okay, nna nna anyị Akajiọfọ, e nwekwara ihe ọzọ m chọkwara ịjụ gị gbasara otu ị ka si kọwara anyị kịta ị sị na Haaba bụ na Haaba bịara bịakwutere unu before after the war. Mm. so o nwere things ọ na-aba apụtakwa a na-anụba ya n'ọnụ ndị mmadụ ọ dị otu ebe a na-apụta sị na ha bụ ndị a bụ nwa Haaba ụfọdụ sị na ha bụ osu na osu bụ ndị gbakwụtara arụsị during the war You understand? so kedụzi ka ha ndị a sị ya bụ ndị bụzi osu si gbakwụta arụsị during the war and ị gwakwa anyị na Haaba bịara Agụlụ bịara Obe after the war so the thing bịaziri na-agbagwoju anya ị fụ na e nwere okwu asị dịsi n'ime ya maka m sị ka m jụkwa ya ka ha- ka ụwa ụwa marakwa a bịa n'ihe gbasara osu ị na-ekwu amarọ m maka nke ahụ mana ị ma na onye ọnụna nọ na Haaba hmm. bụ nwa ya ka ọ bụ onye ka ọ dị ị baa na chọọchị na onye ọnụna nọ na chọọchị bụ nwa Chukwu o nwee ihe Chineke na-asị na onye a bụ nwa na onye a bụ nke onye a bụ nke no hmm. everybody bụ nwa Chineke now ị baa n'ụka na people nwere adị ihe dị ka ebe konde konde population n'ime ụlọ ka mmadụ eji hundred ma nwoke ma ụmụ ụmụazị nọ n'ime ya ha ncha niile nọ n'ụka bụ ụmụ chineke ọ bụ chineke mazi nke bụ ụmụ ya chineke ma onye na-eme ihe ọ na-achọ hmm. otu a ka ọ dị ebe mmụọ nọ so onye ọnụna bụ onye tinyanwụ nwa mmụọ bụ nwa mmụọ mana abazi na abazi na abazi na ezinụlọ e nwere diọkpala e nwere ada e nwere osote ada e nwere last born ọ ya ka o si dị na Haaba onye ọnụna nwere role to play o nwere ndị yes o nwere ndị bụ ndị mbara yes ndị mbara nwere role to play na Haaba like ndị mbara ya bụ ebe ha bịa na Haaba na ọ nwere ike nwere ọkụkọ mụ ọ bụ onye na ga-amụ ọkụ mụ na Haaba ka e mesịa isi pụta bịa mụ kpọwere ọkụ mụ ime oke igbo ọkụ na mmụọ na ịma onye ọla mma mmụrụ ọkụ ọmụmụ ya ọkụ na Haaba o nwere ndị ọrụ ndị ọ dịrị then ọ nwere chọrọ ije ibulu ibulu mmụọ ọdọ ị na-ana mmadụ ebe a na-ana mmadụ azụ ana mmadụ azụ chọ ka ihe tie mmụọ na tie ha abalị anụ o nwere ndị ọ dịrị na-eme ya eze mmụọ mecha ọ na-esi eme nwezi ndị ọya ebe ejedo ya denụ ebe na Haaba onye awụ igwe na ha wee ji bịa na Haaba o nwere ji a na-eti na mmụọ Mm. o nwere ndị ndị ọ dịrị na-afịa ya Yeah. so o nwere ike mmadụ nwere ike were ego ti na mmụọ o nwere ndị ọ dịrị nri enyi nwere eti ya anwụọ m mma egbuo m m nwere ike m nwere ike ya ntị na mmụọ rie mma egbuo mana o nwere ndị ga-eri nwa efe ga-eme fa ncha cha ụmụ Haaba Okay. so onye ọnụna nwere ebe onye belong gụsịrị Mm. and ị bịa ị bịa were nke A ti na B ọ yaha match Mm. wee nke B na ti na T ọ yaha match so onye bịa ọ mara ebe ọ- ọ- line ọ nọ na ya nụ ọ na-efollow ya so otu a ka o si wee dị